igbo mụrụ nze mụọ ọzọ asị m nke onye chi ya zelu onye mụ na ya na-abụ nọ n'otu a bụ mmachi emelie mmachi emelie nwee ụbọchị m na-abata nkwudi ya n'iru geeti ọ sị m na arụ adịlọ nwa ya na nwa ya na-enwe infection na na malaria m sị ya ya gaba na m ma take care of the bill last month mụnwa itetezi enyekwa m fa ego mụnwa na-asịzi kezi infection kali eye treat kata kali 500,000 then mụnwa itete this morning n'ụtụtụ a ka m na-agwa gị ife a na-anụ bụ nwaanyị a iji keke from eh? awada from awada bịaba be m maka na ọ ma be m ka i ji gwagodo Zeus family ke ihe i ji bịaba be m biko ihe m ji bịa na be be ya bụ maka akpọkatara m ya na fon ka m kọwatakwuoro ya na ọnọdụ ka dịkwa etu ọ dị kpọgide kpọgide ọ naghị epick kpọgide ọ naghị epick m wezie sizie awada ebe ahụ m bi kpọrọzie nwa m a sị ka m kpọzie ya bịaba abịaba o mee dịka m na-asịrị ya asị ka ọ fụkwa ya ọ dị ka ị na-asịlụ m asị m wee nye gị oge m nye gị ego the first time m nye gị ego afụgo m i gosi m nwa kwuo eziokwu mba mụnwa bụ spirit ka m na-eme ihe the first time ị gosiri m nwa gị asị the fe- the first day m fụ gị i gosi m foto nwa gị mba egosi m ajụ m gị afa ya mba ị jụrọ m
ị jụrọ m so m na-akpọzi na fon ka m nwee ike kọwatakwara ya na na nwa m ahụ ka ọ dịkwa otu ahụ ọ naghị epick m wezie chọtazie keke from awada ebe a m bi wezie kpọrọ ya bịabazie ebe a ka o nwezie ike fụ ya so mụnwa wụ onye nkụzi ihe ahụ akwụ m na skuul ebe m nọ wụ 30,000 naira ọ ya ka m ji si ka m bịa gwa ya na o nwere ihe m ma m ma eme I'm a widow I'm a widow sị ya biko na ana m ayọ enyemaka Ai, oge God. agbana ụnụ njọ ana m ayọ enyemaka biko ụnụ ụnụ nyere m aka Biko. ka a zọpụta nwa m a igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mụnwa bie na-azụ bụ this boy mma fa sị na as in oge m fụ mma fa ọ sị na bill n'ihe na-eme nwa bụ m- na malaria na na infection m sị fa na m ma etake care of the bill na m ma azụ ya m nọkata sịzị ya kezi infection kali 500,000 ọ ka m nyesịzị fa ego ka fa jezi ọ bụ na ihe nwa na-enwe bụ na ọ na-edevelop kidney problem bịa ọ ya ka ị ga-eji fụ ụkwụ ya na ya ọ bụrụ na the boy na-edevelop kidney problem na o nwekwa ihe ọzọ nke nke a sị na ọ na-emezi nke a nke a dọsị na-atakasị m atakasị n'ahụ na-eme mmadụ ma ara nwere abalị ọ atakasị m na-akwụsịsị ụgwọ ọ na-aba m ọnya n'ahụ ma n'azụ m ma na laps m ebe niile
ọ bụrụ na this boy na-enwe kidney problem and e- ego ole ka a sị na a ya-eji wee treatie ya 2.5 million onye sị a ya-eji enye ya treatment dọkịta nọ na Enugu si na fa ka ya-etreatinwu kidney problem nke a na ọ dịbeghị too much na ọgwụ fa na ego bụ ihe na-edevelopụ ya nke that kidney problem ahụ o nwebegodo kịta anụnwa ọkwa ya ka m si na ọ ka m gbakwute unu nwaanyị ahụ amalugo be m ịfụkwa n'ime ebe m je bili na Delta State with ndị village ka a ghara ịma na na ọ Zeus ndị mmadụ na-amasị be m pụtazia na-agbasị ọsọ ka onye 419 onwekwa onye nlile gị onwekwa onye m mejọ ọkwa okwu na ụka ndị mmadụ ka m na-agbalụ ị bịa ikene m na-agba ọsọ ị fụ m Zeus ya na ọmụ m gbafere ọsọ ndị achịalịsị nkaadị ka onye na-agba ibu ọkwa ya ka m si na ọ ka m yọọ Zeus family onwekwa ebu ọ bụgodo 1000 5000 ọkwa mmadụ ka eji aga biko e, and the boy na onwe ya dịkwu talented ọ na eh? kee ihe na-emegasị na-agụ egwu na-akpọkwa saxophone
and ihe ahụ a sị na ọ na-akpọ ya nwa bụ best ya

and onye ọ mago be m kịta ọkwa ya ka God atagbugo m onwe m n'afọ ọ bụ na m fụ ego m kwapụ ebe a maka ebe a m bi akasigo amarọ m ihe m na-eme amarọ m what to do nke a kwa okwu n'ụka m kotelu unu na ụtụtụ anụnwa biko ọ bụgodu na i nwerọ 1000 i share ya o nwere ike si na your na your na your page nweta onye ya-akpọ this boy na phone si ya nna anyị nwetago onwe ngwa bịa fụbalụ m kee ihe ahụ a na-afụzi saxophone ngwa bịa kụọlụ m instrument ọ makwalụ akwụkwọ ọ bụkwa na ka ọ dị ọkwa ọrịa meli ọ dị o na bịa nee ya anya ọ bụrọ na ka ọ dị ọkwa the system ọkwa ọrịa meli ọ dị o na m na-egosi foto ebe ọ dị mma so ọkwa ya o nke onye chikwa ya zelu o nwedị ihe m bịa discover kịta a friend dị n'onyelu Fabian na-agwa m na edistin na kee ya kọwara eh, ya kịta na-abụ lymph nodes this thing so as of ebe ending last two years ka doctor fụrụ ya wee place ya under chemotherapy for six months

dọkịta dọkịta nke a sị na ekwesịbeghị i-place under that chemotherapy ọ kịta a fa na-apụzi na keke ka m bịa nee ya anya na ntị wee nee ya anya ebe a ịghọtago m fụ na fa che n'ihe a bụ cancer banyekwa keke